amụọ nwoke ya bụrụ nwoke amụọ nwanyị ya bụrụ nwanyị ọ bụghị ebe a kwajara gị e, ijebe ị bụrụ atụrụ so gwara eyi inweghị okwu aka gị inweghị principle inweghị policy ị bụrụ eghu abịa gwa gị ihe a ikweru asị gị ka ejebe ijebe asị gị ka a naba ịnaba mmadụ kwesịrị inwe okwu aka ya nwee okwu aka gị mmadụ akwaghana gị ị fụ ihe eme ihe eti nke ya mana ihe onye a na-agwa gị eziokwu na asị na ọ bụ ọ gwa gị imebe ozugbo ọ sị gị ka ejebe ị sị okay ka ejebezie okay ka anyị nabakwa gị si ka anyị naba gị bụ nwoke abịa gwa gị si gị na afụ nwunye gị na onye a ebe dị etu a ịghọni ozugbo ị maha na onye ahụ ọ ịghasa ka ọ chọrọ ịghasara gị ụlọ ịghọni nwoke esighi etu ahụ eme nwoke na-eche eche ọ nwaanyị na-atụ nke okpororo ị ya-asị anụgo m ya naba mgbe o jechara ka ọ bata na ọha ịghọni ozugbo maka ụfọdụ ụmụ nwoke bụ ndị na-aghasa be mmadụ maka ọfụgo na ị nwere obere uche na ị bụ atụrụ so gwara eghu na ihe ọbụla ọ gwara gị na ị ya-ekwe na ị na-ege ntị asịrị ọ sị gị ka unu jebe unu eje ọ sị gị ka unu naba naba o wezie na-abata gị ime na-abịa aghasa family gị ikweru ọ bụrọ ka nwoke si eme ị ga-asị ya naba anụgo m ihe eme ebe ịtụ anya na ana tụ anya na ana onye nwere sense tụ anya na ana ma na ihe a onye a ka ị ma na ya chọpụtara ihe a maka ụfọdụ ụmụ nwoke na ụmụ nwaanyị bụ ije ghasa family mmadụ because ọfụgo na ị nwere obere uche na ihe ọ bụla ọ gwara na gị na ị ya-eme na ị na-ege ntị asịrị ọ nọ ka mụ bụ Ndidiamaka na mmadụ pụta ọ bịa kọrọ m ihe Ma enwekwanụ m ọyị wee bụrụ ịkọdị na m akọrọ enweghị m ọyị o wee bụ nke ị bịa sị m na ị fụrụ di m ebe a achọdị m only me bụ atọ n'onwe m ihe ọ gwara m chọrọ ịchọpụta m ma achọpụta ya ama achọ mmadụ ịbịa kọsara m family maka ụfọdụ bụ ịbịa tinye ọgba aghara na family mmadụ ka ha na-agagharị ị needịrị inwe sense na-use number 6 gị ma nwoke ma nwaanyị abịa kọrọ gị ihe asịrị ị sị onye ahụ ime onye ahụ eruba ị sị ya okay anụgo m ya jebezie maka ịghọniha na ozugbo echikwa ọ bịa ọ bịa kọkwara gị ofu ihe ịghọnikwa nwanne echi ọ bịa ma nke bụ eziokwu ma nke bụ asị maka ọfụgo na ị nwere obere uche na ị bụ atụrụ so gwara eghu na ihe ọbụla ọ gwara gị na ị ya-eme na na-eyuzu nọmba 6 nwere onye ruo ya nwee policy bụ a principal person mmadụ akwaghazina gị amụbeghịnụ onye ya-akwagha m n'ụwa etu amụnwa bụ nke ma onye ọbụla mara ama na onye ma onye bụ gị ịbịa gwa m ihe m na-eme onye bụ gị ịbịa pushu m n'ihe m achọghị ime amụbeghịnụ onye ahụ atụbeghịnụ ime onye ahụ so ị kwesịrị inwe sense ma nwoke ma nwaanyị nwee okwu nke aka gị mmadụ akwaghazina gị mmadụ asịrịla gị ka anyị jee ị sị ka anyị jere ka anyị naa ị sị ka anyị nara nwee okwu aka gị mmadụ na-adị mma inwe okwu aka gị mara ife mmadụ na-adị mma inwe okwu aka ya mara ife ma nwoke ma nwaanyị ka nna gị mara ife ikwere ka mmadụ bịa gasalụ gị ezinụlọ gị ikpokọbara sense maka ihe a na-agagharị ebe a fụ na di na nwunye ya na ha adịkwara na mma achọkwa ụzọ ha eje mụnye ọkụ yuzuo nọmba 6 gị yuzuo nọmba 6 gị ka unu wee kpokọọ ezinụlọ unu yuzuo nọmba 6 gị hapụ ige ntị asịrị egezina ntị asịrị ihe mere ha ji ebutere gị asịrị because na ị na-ege ntị asịrị a na-ebutere gị asịrị hapụ ige ntị asịrị ji aka gị kpokọọ ezinụlọ gị hapụ ndị sịsịsị ndị na-achọ ezinụlọ ha ya-agasa ghọrago